ọ bụ ịtụnye isusu ka ọ bụ ọyọ na mbikọ na-ebuka ajọ mkpagbu nwayọọyọ na mmadụ ga-ana ebe ndị mụrụ ya siri bịa o yọyọyọ ọ sọkwa ya bụrụ ọgụ na iri na ise o ụmụ igbo na nnukwu ji na-akarị ịrụ n'ọkụ e nwayọ ebirido usi ibe ya ebi na onye chọ nwa mụrụ n'obi ego

oge bụrụ na ndị mbụ bịalụ n'obodo ngwa bịalụ si sụchala ebe agụ na-akpa ụfọdụ kpochala ebe elele ọkụ klap ndị ọzọ ebiche n'oke ana na ibe fa ọbịa kpabanụ mkpa chọba ndị ga-achụpụ e ọgbaghara so a na-abụ okwu eji n'aka eruguru so ogwu ada bụ mmiri nwayọọ ya dịka agbakwa ọgụ pụta na ọgụ bụ ọnwụ nwayọọ yọyọ nwata n'elu ụlọ efife nwayọọ yọyọ ebu anaghị egwu ọ ga-ebelu nne nwayọọ yọyọ nwayọyọyọ nwayọyọyọ nwayọyọyọ nwayọyọyọ nwayọyọyọ okay ọ bụ ukwu otu ikpe ọmụma nwayọyọyọ ya bụ na ajọ okwu otu na-ebu ka ọ bụ nwayọ a sị onye okwu na-eke ụmụ igbo kwuo okwu

nwayọọyọ na mmadụ ga-ana ebe ndị mụrụ ya siri bịa o yọyọyọ ọ sọkwa ya bụrụ ọgụ na iri na ise o ụmụ igbo na nnukwu ji na-akarị ịrụ n'ọkụ e nwayọ ebirido usi ibe ya ebi na onye chọọ nwa mụrụ n'obi ego

oge bụrụ na ndị mbụ bịalụ n'obodo ngwa bịalụ si sụchala ebe agụ na-akpa ụfọdụ kpochala ebe elele ọkụ krap ndị ọzọ ebiche n'oke ana na ibe fa ọbịa kpabanụ mkpa chọba ndị ga-achụpụ e ọgbaghara so a na-abụ okwu eji n'aka eruguru so ogwu ada bụ mmiri nwayọọ ya ejecha agbakwa ọgụ pụta na ọgụ bụ ọnwụ nwayọọ yọyọ nwata n'elu ụlọ efife nwayọọ yọyọ ebu anaghị egwu ọ ga-ebelu nne nwayọọ yọyọ so nwayọyọyọ nwayọyọyọ nwayọyọyọ nwayọyọyọ nwayọyọyọ okay ọ bụ ukwu otu ikpe ọmụma nwayọyọyọ ya bụ na ajọ okwu otu na-ebuta ọgụ nwayọ asị onye okwu na-eke ụmụ igbo kwuo okwu

nwayọọyọ na mmadụ ga-ana ebe ndị mụrụ ya siri bịa o yọyọyọ ọ sọkwa ya bụrụ ọgụ n'eri na ise o ụmụ igbo na nnukwu ji na-akarị ịrụ n'ọkụ e nwayọ ebirido usi ibe ya ebi na onye chọọ nwa mụrụ n'obi ego ejikwana ụka ananalụ mmadụ ife n'ike maka ndị gboo sị na onye nkuku dị obi abụọ eketụla ọnụ n'eri n'otu ka ọya larụ ọya maka na ọfọ ya etusu ya bụgo ozu ọtọ mmadụ makwa nnekwu ndụmọdụ oge bụrụ na ndị mbụ bịalụ n'obodo ngwa bịalụsi sụchala ebe agụ na-akpa ụfọdụ kpochala ebe elele ọkụ klap ndị ọzọ ebiche n'oke ana na ibe fa ọbịa kpabanụ mkpa chọba ndị ga-achụpụe ọgbaghara so a na-abụ okwu eji n'aka eruguru so ogwu ada bụ mmiri nwayọọ yo dịka agbakwa ọgụ pụta n'ọgụ bụ ọnwụ nwayọọ yọyọ nwata n'elu ụlọ efifie nwayọọ yọyọ ebu anaghị egwu ọ ga-ebelu nne nwayọọ yọyọ so nwayọyọyọ nwayọyọyọ nwayọyọyọ nwayọyọyọ nwayọyọyọ okay ọ bụ ukwu otu ikpe ọmụma nwayọyọyọ ya bụ na ajọ okwu otu na-ebuta ọgụ nwayọ asị onye okwu na-eke ụmụ igbo kwuo okwu ekwe ha karịkwa na ga-agwa ya ebe a nọrọtụ ya ya ka ije na onye nwe onwe nwe onwe ya o mbịarambịa adị echi eze na ana onye ọzọ ọ bụ ikonye isusu ka ọ bụ ọyọ na mbikọ na-ebuta ajọ mkpagbu nwayọọyọ na mmadụ ga-anabe ndị mụrụ ya siri bịa o yọyọyọ ọsọkwa ya bụrụ ọgụ na iri na ise o ụmụ Igbo na nnukwu ji na-akarị ịrụ n'ọkụ e nwayọ ebirido usi ibe ya ebi na onye chọọ nwa mụrụ n'obi ego ejikwanụ ụka na-analụ mmadụ ife n'ike maka ndị Igbo si na onye nkuku dị obi abụọ eketulu ọnụ n'eri n'otu ka ọya larụ ya aka na ọfọ ya etusu ya bụgo ozu ọkọ mmadụ makwa nnekwu ndụbụ ọdụ oge bụrụ na ndị mbụ bịalụ n'obodo ngwa bịalụsi sụchala ebe agụ na-akpa ụfọdụ kpochala ebe elele ọkụ klap ndị ọzọ ebiche n'oke ana na ibe fa abịa kpabanụ mkpa chọba ndị ga-achụpụe ọgbaghara so a na-abụ okwu eji n'aka eruguru so ogwu ada bụ mmiri nwayọọ ya dịka agbakwa ọgụ pụta n'ọgụ bụ ọnwụ nwayọọ yọyọ nwata n'elu ụlọ efife nwayọọ yọyọ ebu anaghị egwu ọ ga-ebelu nne nwayọọ yọyọ